a tɛ dɔn kabako fɔ ye bi ta in bi ta in e dɔrɔn ka cɛ ka kɛnɛya le bonya masegin ye dɛ dun aw ma bɔ ne fɛ yen ne m'a fɔ a ɲɛna n k'a na fura kuru kelen fana di n ka dawuda ko ee ala ka ɲi o fura kuru kelen kelen melekenin kan dawuda hakili nana a nɔ la kana nin fɔ den min tun k'i tɔgɔma ɲama sanfɛ fo denmisɛnninw tun bɛ ka ci a kɔ ko fatɔ ala barika la barika ala ye koyi eh. ne m'a f'i ye ne m'a f'i ɲɛna eh, n ko a tan kɛ n ko hawa cɛ wulila kɔni n ko dawuda bɛ kɛnɛya alahu akibar fura kun ee ayi an bɛ taa nin kuma duman fila de f'a ɲɛna bi donsoba yɛrɛ k'a dɔn k'a bolo bɛ kisɛ kan ni sanu kɛ ne bolo bi ka wari kɛ ne bolo bi ne b'a di cɛkɔrɔba o bɛɛ ka dɔgɔ a la nka bonya masegin ɲɔgɔn tɛ yen a banna n'i ye ɲuman dɔn ka ban a banna an ka taa nin fɔ a ɲɛna a y'o tɛ sigi la ala ka an tɛ dugawu kɛ an ka taa bɛn n'a ye an k'a sɔrɔ a bɛ yen nɔ aa nin ko nin ye nisɔndiya dan ye fanga yɛrɛ la wa a ye o ye ba ye woro

Nam. I nana. Awa an nalen.
Baasi tɛ yen. Baasi tɛ yen. Dɔ di.
Saha. A ma juguya. Mhm. Ɛɛ eh, wagati laban dɔ la. Mhm. An bɔl'i fɛ yan. Mhm. An terimuso cɛ ka banako la. Mhm. Ala barika la. Mhm. Ala ye nɔgɔya don bana in na. Tabarika la. Ka sabu k'i ka fura ye. O kɛra fari lakari ye. Walayi. O ɲana.
Kɛnɛyara yɛrɛ yɛrɛ de. O ɲana. An nal'o bonya masegin na. Mhm. ɔ n ka lomakɔnɔ fana bɔla n fɛ o lon ka bɔl'i fɛ yan a dɔgɔkɛ fana ka banako la o fana taali fura kuru kelen di la an n'o kɛ k'o ko donsoba ala barika la o fana kɛnɛyara dɛ o fana kɛnɛyalen o ka fa sumalen o bɛ mɔgɔ ma baara la bi an fɛnɛ ko rɔ mhm. mɔgɔ bonya man di bonya masegin man di mhm. hali ni wari t'an bolo mhm. sanu t'an bolo k'a d'i ma an kɛ n'i ka ɲuman dɔn ye an na bana ye an den ya bana ye n'an cɛ ya bana ye ala barika la ala n'a sabu bɛn i ka fura ma wa an na kun di tabarika la e le sababu ye ka na i terimuso min ta de wo a bɛɛ bɔla dusukun de rɔ jinɛ mɔgɔ kɛlɛla dusukun de ma sarati kan de ye mɔgɔ ni fɛn cɛ a fida lomakɔnɔ de y'a fida bɔ o y'a d'a ma n'o ma lomakɔnɔya ɲuman fɔ to lomakɔnɔya juguya fɔ muso min tilen a cɛ ye hali n'a bɛ saya dilan kan i kɛtɔ ka ji suma min sori k'a d'a ma o b'a dusukun lafiya o tɛ foli ko di n denmuso ne n'o f'i ye n ko k'a daminɛ i mɔkɛ la ka na s'i fa ma fo bi a tant que ne bɛ yan i jigi tɛ tigɛ ala ta kɔfɛ jinɛ ta kɔfɛ sanɛ ta kɔfɛ kɔndɔ ni musow tɛ awɔ o don baasi tɛ
awajan kuma mana k'i yɛrɛ fɛ i t'o da ne ta in kan baasi t'a la n'ala sɔnna ma ni tile fila in na n b'a fɔ n cɛ ɲana n'a bɛ na ka na ɲɛ da i kan ala sɔnna o bɛ diya n ye kosɛbɛ baasi tɛ awɔ n denmuso i m'o mɛn o tɛ waleɲuman dɔn ye o bɔtɔ i jigi le mu fɛn kɛ mɔgɔ ye min b'a dɔn i ye k'o tɛ baasi ye an nakun t'o di awɔ komi ya ko i ka ca awɔ i bɛ sira d'a ma n'a ma k'i ma baasi sira b'a bolo n yɛrɛ sigilen ka dɔ makɔnɔ yan awɔ

nba a ni wula nba a ni wula somɔgɔw bɛ somɔgɔw bɛ baasi tɛ yen somɔgɔw bɛ somɔgɔw bɛ n denmuso i b'a kan somɔgɔw a y'a sigi
a ka di

n cɛ ka eh, bana furako la wa kosɛbɛ Ɔ, bonya bɛ mande bonya masegi bɛ mande Mhm, ko n bɛna ka n'a f'i ɲɛna mhm, a y'a laɲini n fɛ Mm. ko n n'a ka da ɲɔgɔn kan ka na i fɛ yen nɔ Mm. k'o de ka d'a ye mhm, ko parce que mɔgɔ min y'i bɔ saya dilan kan mhm. aa i kan ka t'i ɲɛ da o tigilamɔgɔ kan ne fana k'a ma n ko baasi foyi t'a la mhm. a yɛrɛ ye n ɲininka a ka banaw cogoya la n ye n da don a bɛɛ lajɛlen na k'a bɛɛ ɲɛfɔ mhm. ne ma fosi to kɔfɛ n y'a bɛɛ ɲɛfɔ a ye kelen ye mhm. a ko komi o de don ko bi an k'a programmer ka na i yɛrɛ fɛ yen o de y'an nakun ye o diyalen n ye somɔgɔw bɛ bi kɔni a ka fisa a ka fisa banna yɛrɛ pewu tabarikala komi adamadenya don mhm. ne muso de don mhm. ne yɛrɛ dara bana la ka mɛɛn mhm. balimaw bɛ yen sigiɲɔgɔnw bɛ yen teriw bɛ yen nɔ ne muso in ye tɔrɔkɔ tɔrɔkɔ min kɛ a n'a teri musokɔrɔba dɔ min na n b'a n'a terimuso in jɛra ɲɔgɔn fɛ ni min fɔla ni min k'a kɛ adamadenya fɛn bɛɛ sababu ye wa nin ko kɛra tiɲɛ fɔli tɛ man kan k'i tɔɔrɔ o terimuso kelen de kɛra sababu ye ale ka taa ka taa fura ɲini ala ka na fura di ne ma ka ne kɛnɛ o sababu mana bɔ mɔgɔ min na ko ne fana ka n gɛlɛya cogo bɛɛ la ne k'o tigi ye k'o dɔn i b'a fɔ fɛnba bɛ ne bolo mɛ ne yɛrɛ fana ye ka na ka na ɲɛ d'a tigi kan o de fana kɛra ne nakun ye ka na i ka wale ɲuman k'a dɔn i ye n'i ye baara min kɛ halisa ala de bɛ e sara e sara tɛ ne bolo i ka muso in fana fo n ye parce que muso min bɛ to bana dilan kan ka t'i kɔrɔ san joli joli ee o muso fɛnɛ o fɛnɛ ka kan ka fo kosɛbɛ
de o bɛ n bila a kɔ kan an ka na ɲɛ da e kan e fɛnɛ ka k'an jigi ye hali n'ale fɛnɛ kɔnɔna gara ni ne kɔnɔna gara mm-hmm. an ni ɲɔgɔn cɛla la mm-hmm. kuma caman bɛ yen bɛ se ka fɔ e ye e mm-hmm. fana bɛ se k'an bilasira komi e ye cɛkɔrɔba o de y'an nakun ye n denkɛ mm.
o bɛnna a kɛra ye n'i y'a ye jinɛ bɛ mɔgɔ janfa saratikan de b'a kɛ sanɛ kan tan ni kɔndɔlɔn kan tan ni mɔgɔ yanni i ka misiba kɛ ka mɔgɔ fana hɔrɔnkolonya rɔ i ka hɔrɔnya kan duman i k'o kɛ k'a bisimila o b'a si caya mɔgɔ n'i y'i tɛmɛsira dɔn i labanko t'i kamanagan ka da kan i n'a muso y'a ɲumanya min fɔ n'a tun b'a tɛmɛsiya dɔn ka sa yɛrɛ la ka cɛ ladon to dilan kan ten ka tɛmɛ a tun bɛ nimisa kɔlɔ ye don dɔ n'a y'o telen siya ta o furu siya ta ka na se ne ma ani ne denmuso ni ala n'o kɛ e y'a feere la teri de o ala ko o ye sanɛ ko o ye kɔndɔlɔn ko o ye jinɛ ko i n'o kɛ kan i nalen fu la o diyalen ye o bɛnna ma nba ko barika o diyalen ye denmuso o bɛnni ma o diyalen ye
kosɛbɛ Eh, nin minɛ i ka nin kɛ woro sɔngɔ wariko tɛ ee wariko tɛ a ma dabɔ wariko kama e tɛ sara o k'i sen i sogo dɔɔni

mɔgɔya kan le ye nin hɔrɔnya kan le ye nin kunu an bɛnbakɛ ye tun b'a kɛ tan de mun na bi den fidabɔla ye kɔnɔnɔgoya i b'a bɔ min ye den mana kɛnɛya a tɛ t'i wali ɲuman lɔn sanu bɛ ban wari bɛ ban nka fitiriwali sara ye jahanama ye jahanama yɛrɛ siranna fitiriwali ɲɛ kɔrɔ ye